ndewo ndị ọma na-ege ntị aha m bụ nwada Ngozika Ogechukwu Ọfọ abụ m onye nchọcha na mahadum Bourguignon Franche-Comté dị na France onye mụ na ya yi wee mee nnyocha bụ ọkammụta Ifeoma Mabel Onyemelukwe nke mahadum Ahmadu Bello Zaria dị na Naịjirịa Isiokwu nchọcha anyị bụ omume dijitalụ, omume ndị ọgbọ dijitalụ banyere usoro ọdịnala na mmekọrịta ụmụnna. Anyị ga atụmatụ anyị ji wee mee nyocha anyị dị otu a ụmị edemede anyị bido n'i- n'idepụta ụmị edemede anyị anyị depụtakwa n'isiokwu anyị mmalite nkọwa isiokwu nchọcha usoro ọdịnala na mmekọrịta ụmụnna anyị kwutụkwalụ maka etu esi ahazi ya na ọrụ ọrụ ha ma kwukwa anyị kọwakwara usoro otu anyị si wee mee nchọcha anyị anyị kwupụtasịkwara nsonaazụ nchọcha ya na nchọpụta nchọcha n'ikpeazụ anyị nwere mmechi ma tụnyekwa alo otu enwere ike isi mee ka ọnọdụ a gbanwee ma ọ ka enwee ihe mgbanwe n'ọnọdụ a ụmị edemede ụmị edemede anyị bụ ihe ọ dị mkpa maka na ebe ahụ ka a chịkọtara nchịkọta ọrụ anyị niile Usoro omenala na ọdịnala na mmekọrịta ndị Igbo bụ nke a haziri nke ọma. Nke a na-eme ka mmekọrịta dị mma site na nkwado nke ụkpụrụ ogbe na obodo. E wubesikwara usoro ọdịnala dị iche iche nke otu n'ime ya bụ usoro ụmụnna. Nke a na-ahazi ya site n'agbụrụ nna ya mere ọ bụ ụmụ nwoke bụ ndị na-esonye n'usoro ụmụnna a na-ekwu maka usoro ọdịnala ụmụnna usoro a bụ nke dị mkpa na nchịkwa omenala Igbo mana agbanyeghị oke mkpa usoro a dị ọ dị ka ọnọdụ ya na-efunahụ ya n'ala Igbo ọkacha n'etiti ndị ọgbọ dijital nke a mere nchọcha a iji wee leba anya n'isiokwu bụ omume nke ọgbọ dijitalụ banyere usoro ọdịnala na mmekọrịta ụmụnna ọgbọ dijitalụ ma ọ bụ ụmụ amaala dijitalụ dịka a na-akpọkwa ha bụ ọgbọ a mụrụ ma zụlite n'oge e nwere ohere zuru oke ebe niile inweta ozi site na teknụzụ nke nzisa ozi dị n'elu ebumnobi nke anyị bukwa wee mewe nchọcha a bụ anyị chọrọ ịchọpụta na usoro ụmụnna ọ ka dị mkpa usoro ọdịnala ọchịchị n'ala Igbo karịsịa n'etiti ọgbọ dijital eji nlere na-enweghị usoro were nakọta data ejikwa nyocha ejikwa nyocha mgbakọ na mwepụ ya na nkọwa were nyochaa data ndị a natara nchọpụta na-egosi na ọgbọ dijital akpọghị usoro ụmụnna ihe anyị ga-aga ebe anyị kọwatụgoro ihe ọzọ anyị chọkwara inere anya wụ usoro ụmụnna maka na anyị akọwatụgo ụfọdụ isiokwu anyị ebitụgo ihe ọgbọ dijitalụ bụ bụkwa na ụmụnna bụ nke na-esi na na-esi na agbụrụ na agbụrụ ụmụ nwoke na ụmụ nwoke bụ ihe na-esonye na ụmụnna ihe ọzọkwa anyị chọrọ ine anya wụ usoro ọdịnala ụmụnna usoro ọdịnala ụmụnna nhazi ya na ọrụ ya nke a bụ nke onye ọbụla maara mana anyị ga-etitụ obere ọnụ usoro ụmụnna bụ usoro ọdịnala dị n'ọkwa dị iche iche enwere obere ọkwa a na-ebido n'ogbe a na-ebidokwadị n'ezinụlọ nke ndị oyibo na-akpọ extended family na-enwe n'ogbe nwekwee na nnukwu ọkwa nke bụ nke ebo ma ọ wụ obodo n'ọkwa nke ọbụla a na-enwe ndị bụ ndị isi onye isi obi ọ bụkwa na onye isi obi bụ ya na-elekọta obi nyanwa na-ejidekwa ọfọ obi mkpebi a na-enwe dịka anyị maara na-awụ site na nkwekọrịta usoro ọdịnala ụmụnna bụ otu ụzọ eji amara onye n'ala Igbo ọ na-akwadokwa ugwu mmadụ ya na ụkpụrụ ọha na eze ma na-ahụkwa maka nhatanha na ikpe ziri ezi enwego ndị tinyesịrị ọnụ n'okwu a ndị dịka Rex Ezenagụ ha na Ọhajiọfọ na ndị otu ya na edemede ha desikwa ah, anyị ga-enebasị anya na n'ajụjụ ajụjụ na echiche nchọcha ajụjụ nke izizi a jụrụ bụ usoro ụmụnna ọ ka dị mkpa usoro ọdịnala usoro ọdịnala ọchịchị n'ala Igbo nzaghachi anyị nwetara banyere ya banyere ndị na-anụtụbeghị maka usoro ụmụnna ma na range 2 wee ruo na 3 nke na-egosi na nchịkọta ihe niile nzaghachi gosiri na e nwere nkwekọrịta na usoro ụmụnna ka dị mkpa usoro ọchịchị anị Igbo ajụjụ nke ịbụọ wee wụrụ Gịnị bụ akparamagwa nke ọgbọ dijital banyere usoro ụmụnna n'ala Igbo? Nzaghachi e nwetara gosiri anyị nwe n'ala Igbo anyị iji wee nweta nzaghachi ma iji wee zaa ajụjụ a anyị jụgasịrị ndị bi n'ụlọ ụmụafọ Igbo ụmụ nwoke ndị bi n'ụlọ na ndị bi n'ụzọ so nzaghachi anyị nwetakwa gosiri na ndị bi n'ụlọ ndị bi n'ụlọ ka nwee mmasị n'ihe gbasara ụmụnna karịa ndị a na-ebighị ha ka esonye ka e kwuo ka a ghara ịsị mmasị ha ka na-esonye karịa ndị a na-ebighị o gosikwa na ndị a mụrụ n'ụlọ kakwa esonye karịa ndị a na-amụghị ndị a na-amụghị n'ụlọ ndị a mụrụ n'ụzọ ajụjụ nke ịtọ bụ enwere ihe dị iche n'etu esi ahụta omume nke ọgbọ dijitalụ na nke ndị abụghị ndị um, ọgbọ dijitalụ nchọcha mekwa ka a malụ na ndị afọ maka ndị anyị na-ene anya site na nchọcha anyị ndị ọgbọ dijitalụ ndị bido n'afọ iri na asatọ wee ruo n'afọ iri atọ na ise ha ha ekwenyeghị ekwenyeghị na e nwere ihe dị iche n'omume ha ndị arọ iri atọ na isii wee ruo na iri ise egosighị mmasị nke ndị oyibo na-akpọ indifference mana ndị arọ iri ise na ụma dịrịzie gawa na-alụtụ aka na o nwere ihe dị iche na omume ndị ọgbọ dijital banyere usoro ụmụnna na ha ejighị usoro a wee kpọrọ ihe nnwale echiche nchọcha anyị anyị nwalekwala echiche nchọcha anyị nnwale anyị gosiri nke izizi ọgbọ dijital e, echiche efu nke izizi ọgbọ dijital na ha ejighị omume na ha enweghị omume ọjọọ n'ebe usoro ụmụnna nọ n'ala Igbo mana ihe anyị chọpụtawo na nchọcha anyị gosiri mgbe anyị nwanere ya anyị ji eh, chi-square wee nwalee ya o gosiri na e nwere ihe ịrịba ama nke a na-egosi na ọgbọ dijital nwere omume ọjọọ na omume ha ebe usoro ụmụnna dị adịsịrọ otu e, o kwesịrị ịdị ya nke a na-ekwu dat n'ezie na e nwerịrị na ọgbọ dijital anaghị akwado usoro a dịka o kwesịrị nke ịbụọ wụ echiche efu nke ịbụọ wụ enweghị ọdịiche dị ịrịba ama na agwa ndị ọgbọ dijital ya na ndị abụghị ọgbọ dijital banyere usoro ụmụnna na mpaghara ndị ndị e mere nyocha Ah, nyocha nke variance egosighị ọdịdị iche ịrịba ama ọwụna mana nyocha nke multiple comparison na-egosi na e nwere ihe dị iche ọkacha n'etiti ndị okenye anyị bụ na na na-ele anya na graf nke anyị nwere kama na enwerọ otu m nwere ike isi tinye ya ka unu soro m leba anya na graf a that's ihe osise nke ndị Igbo na-akpọ ihe osise ọ bụrụ na ị na-eleba anya n'ihe osise a unu afụ na ebe nke ndị okenye nọ na nke ndị ọgbọ dijital ihe osise a na-egosi na ndị okenye na-ekwusi ike na o nwere ihe dị iche ihe okenye na-ekwusi na o nwere ihe dị iche o nwerịrị ihe ha fụrụ ya ịfụ na ndị bido na iri ise na ofu gawa na o nwerịrị ihe dị iche na agwa ndị a ya mere ọ wụrụ ihe ihe wụ ihe nnukwu ihe e kwesịrị ineba ineba anya inebere ya anya nchọpụta anyị dịka anyị kọwasigoro na n'ihe anyị nyopụtasị na nnyopụta ka ihe bụ nchọpụta anyị ọ bụ ihe doro anya na usoro ụmụnna ka dị mkpa na usoro ọchịchị ọdịnala Igbo ọbụna ndị ọbụna n'echiche ndị ọgbọ dijital n'echiche ha ha na-echekwa na ọ dị mkpa mana agwa ha agwa ọgbọ dijital banyere usoro ọchịchị ọdịnala egosighị na-egosi ihe ọzọ dị iche ụfọdụ n'ime ihe ndị butere akparamagwa dịka anyị sikwa ghọta n'ọnụ ha bụ enweghị ntụziaka omenala kwesịrị ekwesị ee eh, mgbagharị ọnọdụ mbugharị ọnọdụ maka onye ọbụla na-emenụ na-achọ otu ihe ga-esi karịa mma ndụ ọgbara ọhụrụ nrụrụ aka ikpe na-ezighị ezi ajọ ọchịchị site na ndị isi mgbanwenye ajọ ihe ma n'agbanyeghị na ọgbọ dijital na-ekwu na ha ji usoro ọdịnala ụmụnna kpọrọ ihe ọtụtụ n'ime ha anaghị akwado ụkpụrụ ọdịnala dịka ndị ọgbọ wụrụ ha okenye si eme ọnọdụ a kwesịrị ileba anya n'ihi na n'ihi usoro ọdịnala ụmụnna dị karịsịa na nkwado ụkpụrụ omenala ịhụnanya na mmepe obodo mmechi okwu anyị na alo wee bụrụzie anyị na ya na-ekwu sị Igbo na-asị na ọkụkọ ghara kwọm gịnị ka ọ ga-eji zụọ ụmụ ya nke a pụtara na aghaghị ime ihe kwesịrị iji hụ na akwadoro ndịgide usoro ọdịnala ụmụnna site n'ime ka ụmụ okorobịa na-etolite sonyesie ike na ya ya mere anyị na-atụta aro ndị a iji hụ na ụmụ amaala dijital sonyesiri ike n'usoro ụmụnna nke mbụ anyị na-asị na nne na nna na ndị okenye kwesịrị ịkụziri ụmụ okorobịa ndị na-etolite etolite mkpa usoro ọdịnala dị n'ala Igbo nhazigharị ihe ọzọkwa dị mkpa nhazigharị usoro ụmụnna ji arụ ọrụ iji hụ na ha na-egbo mkpa nke oge ugbu a a sị na ọ bụ na atụgharịa ka esi akụ egwu atụgharịkwanụ ka esi agba ya nkwado ụkpụrụ omenala nkwado ụkpụrụ omenala Igbo na ịjụ ihe ọjọọ n'akụkụ ya niile ịgba mbọ na akwadoro ụkpụrụ omenala Igbo ka a na-akpọ upholding of values nke na-achọ ifunahụla anyị anyị ajụkwanụ ihe ọjọọ n'ụkpụrụ ya niile na ọ dịzi ka ihe ọjọọ bụzi ya na-achị ịhọpụta ndị ndu ziri ezi ya na ịkwado ndị ọgbọ dijital ịhụ na ha sonyesiri ike n'usoro ọdịnala ụmụnna ndị be anyị ndewonụ daalụnụ rinne maka iwepụta oge unu wee kene ana m ejikwa ohere a wee na-ekene ndị um, ndị haziri ọgbakọ nke a na mahadum eh, nke sikwa n'ofesi na ndị isi niile chịkọtara ọgbakọ a udo dịrị unu chukwu gọzikwa unu daalụ ekene o